Slí na nÓg. Capall. Bhí buachaill ag teacht abhaile ón scoil inniu. Bhí sé ag teacht abhaile ón scoil ar rothar. Bhí capall ag rith ar an mbóthar. Thosaigh an capall ag léim. Thit an rothar agus thit an buachaill síos ar an mbóthar. Tá an buachaill tinn anois. Seacht mbliana d'aois. Beidh breithlá Phóil ann Dé Domhnaigh. Beidh sé seacht mbliana d'aois Dé Domhnaigh. Seacht mbliana d'aois, an ea? Is ea. Beidh Pól seacht mbliana d'aois Dé Domhnaigh. Tabharfaidh Daidí agus Mamaí rothar dó. Tabharfaidh siad rothar nua dó. Beidh breithlá álainn ag Pól Dé Domhnaigh. Rothar. Féach ar Phól. Tá rothar aige. Nuair a tháinig Daidí abhaile aréir bhí rothar aige do Phól. Is féidir le Pól dul timpeall an ghairdín ar an rothar anois. Ní féidir leis dul amach ar an mbóthar air. Nuair a bheidh sé mór rachaidh sé amach ar an mbóthar air. Síle ar rothar. Tabharfaidh Pól a rothar nua do Shíle amárach. Rachaidh sí go dtí an siopa go luath ar maidin ar an rothar. Agus an féidir le Síle dul ar rothar Phóil? Ó, is féidir! Beidh an-spórt ag Síle nuair a bheidh sí ag dul go dtí an siopa ar an rothar nua amárach. Bosca. Chaill buachaill bosca ar an mbóthar inné. Chonaic Pól an bosca nuair a bhí sé ag teacht abhaile ón scoil. Chonaic Pól garda ansin. Thug sé an bosca don gharda. Thug an garda an bosca don bhuachaill a chaill é. Tabharfaidh an buachaill úll deas do Phól amárach. Garda deas. Seo Rós, bábóg Shíle. Tá éadaí nua aici. Chaill Síle na héadaí nua sin nuair a bhí sí ag teacht ón siopa inné. Bhí na héadaí i mála aici agus bhí an mála ar a rothar. Thit an mála den rothar. Chonaic garda an mála, thug sé do Shíle é. Slí na n-óg. Capall. Bhí buachaill ag teacht abhaile ón scoil inniu, bhí sé ag teacht abhaile ón scoil ar rothar. Bhí capall ag rith ar an mbóthar, thosaigh an capall ag léim. Thit an rothar agus thit an buachaill síos ar an mbóthar. Tá an buachaill tinn anois. teacht, ón, rothar, mbóthar. Seacht mbliana d'aois. Beidh breithlá Phóil ann Dé Domhnaigh. Beidh sé seacht mbliana d'aois Dé Domhnaigh. Seacht mbliana d'aois, an ea? Is ea. Beidh Pól seacht mbliana d'aois Dé Domhnaigh. Tabharfaidh Deaidí agus Mamaí rothar dó. Tabharfaidh siad rothar nua dó. Beidh breithlá álainn ag Pól Dé Domhnaigh. Seacht, Dé Domhnaigh, tabharfaidh. Rothar. Féach ar Phól, tá rothar aige. Nuair a tháinig Deaidí abhaile aréir bhí rothar aige do Phól. Is féidir le Pól dul timpeall an ghairdín ar an rothar anois. Ní féidir leis dul amach ar an mbóthar air. Nuair a bheidh sé mór rachaidh sé amach ar an mbóthar air. Aige, Nuair, féidir, bheidh. Síle ar rothar. Tabharfaidh Pól a rothar nua do Shíle amárach. Rachaidh sí go dtí an siopa go luath ar maidin ar an rothar. Agus an féidir le Síle dul ar rothar Phóil? Ó, is féidir. Beidh an-spórt ag Síle nuair a bheidh sí ag dul go dtí an siopa ar an rothar nua amárach. Amárach. Bosca. Chaill buachaill bosca ar an mbóthar inné. Chonaic Pól an bosca nuair a bhí sé ag teacht abhaile ón scoil. Chonaic Pól garda ansin. Thug sé an bosca don gharda. Thug an garda an bosca don bhuachaill a chaill é. Tabharfaidh an buachaill úll deas do Phól amárach. Chaill. Chonaic. Garda. Bhuachaill. Gharda. Garda deas. Seo Rose, bábóg Shíle. Tá éadaí nua aici. Chaill Síle na héadaí nua sin nuair a bhí sí ag teacht ón siopa inné. Bhí na héadaí i mála aici agus bhí an mála ar a rothar. Thit an mála den rothar. Chonaic Garda an mála. Thug sé do Shíle é. Éadaí. héadaí. aici. mála. den.